Caithfidh daoine agus an Rialtas smaoineamh ar bhealach difriúil chun déileáil leis an fhadhb seo mar níl an bealach a bhfuil siad ag déileáil leis anois ag obair. Bhí sí i gcónaí ag gáire agus ag damhsa. Bhí dúil mhór aici in ainmhithe agus páistí. Bhí sí uathúil agus cróga agus láidir ach bhí tinneas uirthi. Nuala an t-ainm a bhí uirthi agus bhí sí níos mó cosúil le deirfiúr nó colceathar agam agus mo chara is fearr agus bhí sí 27 nuair a fuair sí bás. Cad é atá cearr leat? Sin an cheist a chuireann muid i gcónaí le duine atá faoi bhrú. Cad é atá cearr leatsa? Tá an fadhb agat, istigh. Athraigh an cheist go dtí Cad é a tharla duit? So, athraíonn sé sin an comhthéacs. in iomlán. Ní fadhb atá ag an duine amháin ach tá sé san sochaí seo agus tá fhios againn anseo in Iarthar Béal Feirste agus tríd na Sé Chontae, tá fhios againn cad é a tharla anseo. Bhí coimhlint anseo ar feadh níos mó ná tríocha bliana agus tá a lán tráma ag baint leis sin agus tá fhios againn fosta go téann an tráma sin ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Má tá fadhb ag duine óg anois agus deireann siad sin le thuismitheoirí s'acu, deir na tuismitheoirí, bhuel níl sin chomh uafásach is na fadhbanna a bhí againn, bhí cogadh ag dul ar aghaidh, bhí ar an ghlúin sin teacht slán ó chogadh. Níl daoine i nglúin s'againn i bhfíor-chogadh. Ach tá cogadh ag dul ar aghaidh i meon s'acu féin, sílim. Má tá mothúcháin féinmharaí ag daoine, tá sin maith go leor labhairt le do chairde nó do theaghlach ach caithfidh tú dul chuig duine éigin proifisiúnta agus an cuidiú proifisiúnta sin a fháil. Mar, i dtaithí s'agam, labhair duine éigin liom, dúirt siad liom go raibh siad brónach. agus níor chuala mé í. Deireann an Roinn Sláinte i gcónaí, caithfidh tú labhairt amach agus caithfidh tú cuidiú a lorg ach caithfidh an cuidiú sin a bheith ann. Tá's againn go n-oibríonn teiripí cainte ach ag an phointe seo níl maoiniú go leor cur isteach san seirbhís sin. I mo phost féin, tá muid inniu ag díriú ar an meabhairshláinte agus an t-ainm atá ar an feachtas ná One Two Three GP Campaign. Tá deich bomaite ag an GP chun duine a fheiceáil fá choinne an coinne ach you know níl ag an GP ach leigheas a scríobh amach don duine ach go minic ní sin an chéad rud atá de dhíth ar daoine, tá siad ag iarraidh duine éigin le bheith ag caint leo, comhairleoir. agus anois níl comhairleoir i ngach GP practice, braitheann sé cén áit ina chónaíonn tú. So cineál postcode lottery atá ann i ndáiríre. Fiú amháin nuair atá comhairleoir san practice, tá daoine ag fanacht ró-fhada, ba mhaith le na gníomhaithe sprioc nua a bheith ann, 28 lá, so ní bheidh duine ar bith ag fanacht níos mó ná 28 lá. Ag an am seo tá daoine ag fanacht b'fhéidir 6 mhí fá choinne coinne a fháil. Tá straitéis nua fá choinne an meabhairshláinte ligthe amach ag an Aire Sláinte, Robin Swann, agus síleann na gníomhaithe gur seo seans iontach an fadhb seo a réitiú ins an straitéis sin. Seo straitéis fá choinne deich bliana so ba mhaith leo a fheiceáil san straitéis sprioc nua fá choinne comhairleoir agus i bhfad níos mó airgead a chur isteach fosta. Síleann daoine a chuireann a lámh ina mbás féin go n-imeoidh pian s'acu, ach ní imíonn sé, nuair a faigheann siad bás bogann sé ar aghaidh chuig na daoine thart orthu. Tá tú fágtha leis an bpian ollmhór seo. Mhothaigh mé briste agus Dhá bhliain i ndiaidh sin, tá mé go fóill ag iarraidh mé féin a chur le chéile arís. Tháinig meabhairghalar orm féin i ndiaidh an rud a tharla agus tá mé iontach bródúil as mé féin mar chuaigh mé chuig an dochtúir agus fuair mé an cuidiú proifisiúnta sin mar tá's agam anois, i ndiaidh Tharla seo do mo chol ceathar nach mbeidh sin ina rogha agam riamh agus tá bealach eile ann. Tá solas ann i ndiaidh an dorchadas. John. Breis. Lae.